akụkọ m ga-akọrọ ụnụ tata bụ afa ya bụ kọtụma a sị na nkịta nyara akpa nshi agwụ n'ọhịa o nwere oge a oge gboo gboo gboo gboo oge ndị mmadụ na anụmanụ na-ebikọta ọnụ na-asụ ofu asụsụ na-emekọta ife niile ọnụ e wee nwee eze fa bịa nwee ọmalịcha nwa nwa nwaanyị ya ada eze ya ọ maka ndị mmadụ ma anụmanụ na-agbata ka fa bịa nụọ ya eze jụ jụ na o nwerọ onye ga-anụ nwa ya emesịa ọ sịzie na oge ọ ga-eme ọfala n'ụbọchị a oge ọ ga-agba ọfala ya na ya ga-enyepụ nwa ya ka a nụọ ya e lue ụbọchị ọfala n'isi isi ụtụtụ ndị mmadụ ndị ụmụ anụmanụ fa ebido wee nupụtaba wee bịa gbakọ juo na mbala ezi mbala afụ ebe a na-eme ọfala emesịa eze na ndị be ya na ada ezekwa wee batazie na ebe afụ a na-agba ọfala eze wee bịa maa ọkwa wee sị na ọ sọsọ onye maọbụ mmadụ maọbụ anịmanụ onye nke nwee ike ịtachapụ ofu nnukwu nkata nkata ose mana oge ọ na-ata ya ọ ma ekupụkwa ume site n'ọnụ ya ime ha ọ ma eme ya na onye afụ nwee ike ịnụ nwa ya ee ndị chọrọ ịnụ nwa ya wee kwụpụta bata n'etiti mbala afụ onye mbụ pụtara bụrụ enwe enwe sị na ya ga-ata ndị odibie bute ofu nkata dọba n'iru enwe enwe kpolu taa o nwerọ ka ọ dị ya o kpolukwu ọzọ wee taa hmm, ife a wee fụọ ya na ntị e, o welu aka fọchie ntị ya manibe enu manibe enu ife a na-agbaka ya isi enwe bido na-awụgharị dịka onye ala ndị mmadụ wee bido mụba amụ bido kwaba ya emu emie uu etu a ka ifele ji wee mee enwe enwe wee gbalụ wee gbapụ na mbala onye nke ọzọ ofu nwoke dalụ dimkpa wee sị na ya ga-abịa nwaa a bịa dọbalụ ya nkata ose o welu tinye n'ọnụ taa nwerọ ka ọ dị ya o kpolukwu ọzọ wee taa hmm, ife a wee cha ya anya ya agbapụta anya mmiri si ya na anya wee na-apụta o tie o nke a bụrụ iwiliwi kee ka iwiliwi ga-adị o ndị mmadụ mụọ ya amụ mụkata ya amụ o wee welu ifele wee pụọ nke ọzọ pụtalụ bụrụ ele mana ele na-agba nnukwute ọsọ anụ na-agba nnukwute ọsọ a bịa dọbali ya nkata ele tinye ọnụ wee wee talụ ose nwere ka ọ dị ya o tinyekwa ọnụ ọzọ talụkwu ose ọzọ hmm, ọ fụ ya ele wee lachapụ ọsọ wee na-agba ndị mmadụ na-akpọ ya sị ya chighata ele gbagide gbagide gbagide wee ruo mgbe ọ gbaluru na ebe mmiri orimiri dị wee ṅụọ ya wee mechie ọkụ na-agba ya na akpịrị wee menyụọ ọkụ na-agba ya na akpịrị ka o mesịrị nke a ọzọdimgba pụta sị na ya ga-anwa ọzọdimgba bịa nwasịa daa ofu nwoke bụ ee eh, onye na-agba mgba onye a malụ afa ya na ọ ya na-agbakarịsị mgba ya nwa pụta bịa nwee oku ya kwere mbe sokwa fa wee pụtakwa n'etiti o ma mbe kwụrụ na akụkụ wee na-ene fa nnọọ anya anụ nke na mmadụ nke bịa tasịa ọ daa nke bịa ọ daa genye na fa ncha atasịa wee dasịa mbe wee kwụpụtazie wee sị na ya ga-achọrọ ịnwa e wee butekwa nkata ose dọbali ya n'iru mbe wee sị eze biko achọrọ m ịdị na-agụ ukwe ma m na-ata ose ị ga-ekwe ka m gụọ ukwe eze sị ọkweli na ukwe na-agụlụ ukwe gaba na o nwerọ ife o mere mbe wee bido o kporo ose tinye n'ọnụ ya o bido ịgụ ịkọtụma otu mee mbe mbe sili ịkọtụma asụ asụ

oge mbe na-agụ ya bụ ife na-eme ya bụ asụ asụ ọ kwa oge a ka o ji aghụghọ wee na-ekubanye ikuku n'ọnụ ya maka na mbe gwara onwe ya sị na ọ bụ akọ ka e ji eri ife dị ọkụ o wee welu akọ anụma wee na-ata ose anụma ọ na-ata ọ na-agụ ukwe ndị nọ na mbala elu fa loli na nnọọ egwu nkịtị ka ọ na-agụ wee solukwu ya wee na-agụ egwu ikọtụma otu na mbe mbe sili ikọtụma asụ asụ mbe wee na-agụkwa wee tagide wee tachapụ ose niile ọ tụọ fa n'anya ị fụgo na ife gbasalụ mmadụ ma anụmanụ mbe wee kacha mmadụ ncha wee nwee akọ wee nwee mmeri n'ebe fa ncha nọ eze wee fụ na mbe atasịgo ya enwerọ o kupụrụ ikuku n'ọnụ ya o wee were ada ya wee nye mbe mbe wee nụọ ada ya fa wee bibezie chakpii wọọ ife mmụta dị n'akụkọ anụwa bụ na onye nwelu akọ na uche ka onye nwere ego mma ọ ka ya wee nwere akụ nke a bụ ebe akụkọ anyị kwụrụ chakpii wọọ nchekwado asụsụ Igbo na omenala Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị